ekelekwa m unu anyị abịakwala ọzọ n'ụbọchị nke taata na nkụzi anyị na nkọwa ihe gbasara ilu Igbo dịka anyị si mere n'izu gara aga unu maara m ga-eji nke a na-atọ ọchị wee rotere unu ihe anyị mere n'izu gara aga bụ nke na-ekwu na nwata gbute ofu ji n'ọ sịzịa nna ya ka ha nọrọ onwe ya na ọtụtụ ndị ọzọ ka anyị mere n'izu gara aga wee sị ka anyị bịakwa n'izu a anyị tatụkwana ụmụ ntorobịa afụfụ anyị tatụkwana ha ụta anyị ekwutukwanụ nke ga-agba ha ume na nke taata kwa anyị ga-akọwakwa ọkpụrụkpụ ilu okwu anọ nke na-enyekwa ụmụ ntorobịa agbamume nke na-emekwa ka ha mara na nwata bụcha nwata taata na echi na ọ ga-abụkwa ọgaranya ma tupu aga m n'ihu ana m arịọ gị onye na-ege ntị itinye n'akwụkwọ ịkwado ihe a site n'imesa mgbịrịmgba a aka ka o wee bụrụ na oge ọbụla m bịara n'izu ụka ma ọ bụgodo na ihe onyonyo gị adịghị mfe oge ọbụla i mepere ya na ị ga-ahụ na m abịala n'ikuku na nke taa marakwa na isiokwu anyị bụkwa ilu igbo nkọwa ya na otu o si metụta ndụ ndị ntorobịa na nke taa aga m akọwakwara unu ọkpụrụkpụ ilu okwu anọ nke na-eme ka ụmụ ikorobịa igosi na ndị gboo ndị nna nna anyị ha gbara ụmụ ikorobịa obi na ndụ ha na-ebi nke mbụ n'ilu a m ga-akọwa taata bụ nke sịrị na anaghị abụ nwata okenye n'anụ o gburu ọ nya bụ ilu mbụ m ga-akọwa marakwa n'ọ maka ndụ ndị ntorobịa na otu ilu okwu si metụta ndụ ha nke ịbụọ bụ na nwata tofee onye mụrụ ọ zaba onye ka ya na ya bi ma ọ bụ onye na-anụ nke atọ wee kwuo na ọ na-abụ nwata kpakarịa ibe ya na nkụ ọ dịka ọ kpara ya n'ajọ ọhịa ma ụfọdụ asị na ọ kpara ya n'ajọ ọhịa nke anọ wee sịzia nwata a na-etiri akị marakwa na isi na-awa nkume ekele m unu ọzọ anyị ga-ebido n'iwere ya ofu ofu marakwa na ọ ka bụkwa enyi unu nwoke maazị Michael Ani onye na-akọwa maka ilu Igbo na mmetụta ya na ndụ anyị dị n'ụwa n'agbanyeghị ma ịbụ nwoke ma ịbụ nwaanyị ma ịbụ di ma ịbụ nwunye ma ịbụ ntorobịa ma ịbụ ụmụaka ma ọbụnadị osisi ihe a niile ga-abịacha n'ikuku ma a nọọ nwa mgbe nta na nke mbụ sịrị na anaghị abụ nwata okenye na anụ o gburu bụ nke na-agba mmadụ ume mana etinyere m ya na ndị ntorobịa iji gosi ihe na mbọ ọbụla nwa okorobịa maọbụ nwa agbọghọbịa na-agba na ndụ ya oge ọ na-etote bụ ihe ọ ga-eji nyere onwe ya aka iji maatụ dịka ọ bụ na nne gị na nna gị na-asị gị gụwa akwụkwọ gụwa akwụkwọ ma ọ bụ ọrụ anyị na-amụ gị jisie ike gị akpazina aghara gị na-eme ihe tinye uchu n'ihe ị na-eme ọ ka o wee dịara gị na mma maka na i nweta ego n'ihe ahụ ego ahụ i nwetara bụ anụ ahụ i gburu o nweghị onye ga-abịa sị gị na iwu bụ na ị ga-enye ya na ọ masị gị nye nke a gosi na agaghị abụ gị okenye na anụ ahụ i gburu bụ akụ na ụba ahụ ị kpatara site na agbammbọ ị gbara oge ị bụ ikorobịa kama na ihe ọ ga-eme bụ otu masịrị gị i si otu ahụ wee mee ego gị mana oge ọ bụla ị chetara na ị tara afụfụ wee kpata ego a ị ga-amazi na ị ga na-ejide ego ahụ ọfụma were ihe na-aba uru nya ihe ọ na-egosi bụ ndị ntorobịa ọbụla a na-adụ ọdụ n'ihe ọbụla ha na-eme ọ bụ ịgụ akwụkwọ ọ bụ ịmụ ọrụ ọ bụ ịzụ ahịa gị mara na ihe a na-agwa ya bụ ka ị wee gbute nnukwu anụ oge ị ga-eme okenye nke ga-emekwa na ọ masị gị i nye ọ masị gị ị hapụ inye kama na ị maara na nye m nye enyewara bụ na enyi na enyi na-adị na mma nwata anaghị abụ ya okenye na anụ o gburu ya jisi ike dịka onye ntorobịa ịhụ na ị na-agba mbọ igbute nnukwu anụ oge ị ka dị n'okorobịa ka o wee dịara gị na mma oge ị ga-eme ọgaranya na oge ị ga-eme agadi iji gosi na a na-adụ gị ọdụ gbaa mbọ were ọdụ a na-adụ gị mere ihe ọ ka o wee dịara gị na mma oge ị ga-eme agadi ọzọkwa bụ na nke a na nke ọzọ anaghị aga ka maka na nke a ga-agwa gị na i mebie oge gị oge na-abịa oge ị ga-achọ ya bụ oge ihe inu okwu a na-ekwu bụ na nwata tofee onye mụrụ ọ jụba onye na-anụ ilu okwu a gosiri na ihe ọbụla nwere oge n'okpuru anyanwụ gị onye a na-asị bịa gaa akpazina aghara i were oge a i nwere mere ihe ị sị na mba ị sị mba marakwa na ahọ gị na-abawanye marakwa na ọ tata na ị dị otu arọ tata echi na ị ga-adụ arọ abụọ nwanne echi ị ga-adụ arọ atọ ihe o gosiri bụ na nwata tofee onye mụrụ ọ zaba onye na-anụ gosiri na ị ga-agba mbọ oge ị ka nwere oge mee ihe ị kwesịrị ime emezine echi echi ndị oyibo na-akpọ ya procrastination edofezina ihe ị ga-eme tata echi oge ọbụla ị dụ arọ ịsaa o nwere ihe ị kwesịrị ime oge ị dị arọ ịsaa i ruo arọ iri na anọ o nwere ihe ị kwesịrị ime i ruo ọgụ arọ adụrụ gabazịa ihe a niile nweziri na nkeji na nkeji ndụ onye ọbụla kwesịrị ị na-ebi ọ ya ka e ji sị nwata tofee onye mụrụ o tobe onye o nwere oge ị ga-abụ mmadụ fụ gị n'ụzọ ọ jụọ gị kedu maka ndị be gị ya gị nwa ikorobịa oge ị ga-agba mbọ fụ na ị na-eme ihe ị kwesịrị ime oge ị ka dị n'ikorobịa o ruoro gị ịnụ nwaanyị nụọ nwaanyị o ruoro gị ịnụ di nụọ di ka ị were were oge gị mere ihe ihe a bụkwa ka o wee dịara gị na mma marakwa na ọbụnadị ndị ndị otu kristi kwenyere na mmalite okorobịa na agbọghọbịa bụ ịtụ egwu chineke lekwa ọzọ na dịkwa inu okwu ọzọ nke atọ a dịkwa mma maka ụmụ okorobịa ndị na-agba mbọ ọ sị nwata kpakarịa ibe ya na nkụ ọ dị ka ọ kpara ya n'ajọ ọhịa nwata kpakarịa ibe ya na nkụ ọ dị ka ọ kpara ya n'ajọ ọhịa anyị maara ihe bụ ịkpata nkụ anyị makwara ihe bụ ajọ ọhịa ihe ọ na-egosi bụ na nwata ọbụla jiri oge ya mere ihe were oge ya mere ihe ọhụma oge ọ ga-aba uru ndị enyi na ikwu na ibe ma ọ bụ ndị ọzọ ma ọ bụ ndị a mụkọ ya na ya ndị nara oge nke ha n'iyi a na-asịzi ehe na ọ dị ka ego a ọ kpara ọ bụ ego ọgwụ ego Mm, gịnị mere na ọ ma gafe n'ule o- o nere o nwere ihe ọzọ ọ maara na-abụghị ịgụ akwụkwọ Ee, gịnị mere na ọ ma mụta otu esi arụ ọrụ O nwe- ọ na-apụtakwa n'ama oge a na-egwuri egwuregwu ihe a niile o nwere ihe dị njọ n'ebe ahụ na nwatakịrị jiri oge ya wee mee ihe nwata kpakara ibe ya na nkụ ọ dịka ọ kpara ya n'ajọ ọhịa ihe ọ na-egosi bụ were oge gị mere ihe were oge gị mere ihe ejizina wee egwu egwu ka ọ ga-abụ chineke onye fụ na ị na-agba mbọ aghaghị ịgọzi mbọ ahụ oge o meziri ọ dịzịa ndị ọzọ ka o nwere ihe i mere ka o nwere ebe i ji gwọta ọgwụ ihe ọ na-adụ ndị ntorobịa ọdụ bụ ka ha na-agba mbọ oge ha ka nwere oge nke ọzọkwa m ga-eji mesi okwu a bụ nke na-asị na nwata a na-etiri akị amaghị na isi na-awa nkume oge ọbụla nna m nye m nne m mere m nke a nje na nke uncle nje na nke aunty ị gaghị agba mbọ ka ị nweta nke aka gị marakwa na ndị a na-emere gị ihe a niile na ha na-agbakwa mbọ agbabiga ya oke atinye ọtụtụ oge iji were hụ na ị- ha na-enye gị ị marakwa na eneghị anya na o nwekwara ike ofu ụbọsị ị chọọ ha ị ma afụ ha ị mara na isi na-awa nkume akụ a na-etite na-enye gị ị na-ata onye na-enye gị tata o nwekwara afụfụ ọ na-agabiga iji hụ na ọ na-enye gị nya ana m arịọ gị gị nwa ntorobịa gị nwa agbọghọbịa ị maara na chineke gọziri ndị nna nna anyị ha gboo ha nwere ọtụtụ ilu okwu ha nwere ọtụtụ ihe ịgba àmà iji gosi na ha maara ndị gboo anyị na-asị gị onye ọma na-ege ntị gị nwa ntorobịa gị nwa agbọghọbịa ma ọ bụnadị nne na nna ma ọ bụ onye ọbụla na-anụ igbo ọfụma gbaa mbọ ka ị na-atụle ihe anyị na-akụzi n'ihe onyonyo ọ ga-enyere gị aka maka na ụwa anyị hụrụ adịzukwu nwehukwu onye ọ dịzuoro mma anyị ga-abịakwa ọzọ n'izu ọzọ mana tupu anyị apụọ n'ikuku ị nwere ajụjụ maọbụ ihe mgbagwoju anya maka ilu Igbo biko ị nwere ohere ịjụ n'ihe akara njirimara ekwentị a ị ga-ahụ n'onyonyo marakwa na e na-ejikwa ọtụtụ oge were akụzi ilu okwu ya e nwere ọtụtụ ilu okwu ga-eji kọwa ihe nke e kwuru tata e nwekwara ike ijikwu ya echi maka ihe ọzọ ekele m gị ọzọ ezigbo enyi m ọ ga-adịrị anyị niile na mma ruo mgbe m ga-abịa izu ọzọ a ka m bụkwa nwanne unu maazị Michael ndewo